Moni ndine Jack nde nkhani yathu ikutenga ku usa ndi ka update kakafupi yokhudza chadwick boseman ndi chuma chake ngati mukukumbukira chadwick boseman actor wa ku usa anatchuka kwambiri chifukwa cha ma marvel superhero movies makamaka black panther iyeyo ndi amene anali mfumu ya ku wakanda Kingdom. Anachita bwino kwambiri ndi film imeneyo anatchuka zinali zabwino zosangalatsa eti. Tsono after pamene popo anapeza kuti ma project ena akamapanga amangokhala ngati kuti watopa ngati kuti pena ngati akusinza mpakana anthu anayamba kumamunena kuti waulesi iye chanchani kenako anapeza kuti amaoneka osinthika amaoneka owonda kwambiri anthu nkumamunenanso amamunyoza online chani mu 2020 chadwick ali ndi zaka 43 ana mwalira. Kunalengezedwa kuti wamwalira. Ndiye aliyense anadzidzimuka eti. Mpamene kumalengezedwa kuti iyayi amadwala. Nthawi yonseyo anthu amamunena kuti waonda, kungosinza, kutani. Anali kuti akupanga battle colon cancer ya mmimba, ya mmatumbo. Ndiye ndizoti anakhala akudwala kwa dzaka 4 eti anakhala kupanga battle cancer kwa 4 years. Ndiye mafilimu ena amapanga ndithu akudwala. eti even wakanda yo- yoyamba nkuzaona wakanda yachiwiri ndikuti wakanda black panther ndizonena kuti amaoneka mosiyana anali akumwa mankhwala nde pa nthawiyo anali oti mayi ake bambo ake amamusamala mmene amadwalamo and anali ndi chibwezi chibwezi chake mayi uyu dzina lake taylor simone ledward and akuti 6 days before kumwalira chadwick anapanga ukwati anamukwatira taylor uja basi koma atamwalira anapeza kuti sanasiye will sanalembe will nde chuma chake akuti chokwana 3.8 million chomwe chinatsala nde khoti linagamula kunena kuti chifukwa chonena kuti sanasiye will chumacho chigawidwa between mkazi wamukwatirayu ndi mayi ake ndi bambo ake nde ananena kuti 50 percent ipita kwa mkaziyo the wife, Taylor, pamene 25% ipite kwa mai ake, 25% ipita kwa abambo ake. Kuti mwina kuchita round up kuti tinene kuti mwina ngati inali 4 million dollars ndeti mkazi atenge 2 million, amayi ake a Chadwick atenge 1 million, abambo ake 1 million mmene anakonzera. Nde mkaziyo Taylor anapanga apply kunena kuti achite akhale woyang'anira ngati administrator wa estate yake eti oyang'anira za zinthu zake zonse za Chadwick nde anamuvomera kuti okay fine basi makolo ake a Chadwick aja kumadikirira kuti alandira ndalama nde Chadwick anamwalira 2020 patha zaka ndi twe- this is 2026 nde pano ma brothers ake a uh, Chadwick amene ali Derek Boseman ndi Kevin Boseman apita ku court kukapanga file kunena kuti mkazi wake wa Chadwick Taylor uja achotsedwe asakhalenso administrator wa chuma kapena dzina kapena zinthu zonse zokhudza Chadwick chifukwa chonena kuti waphwanya chigamulo ati ndalama sanapereke onse akadadikirabe mpaka pano anati makolo ake a Chadwick iwo amadalira zomwezo kunena kuti olo za health chani za kuchipatala azidalira zimene awasiyirazo koma akuti sanawatani sizikuoneka ayi kuti zinthu zikuyenda bwanji plus akugwiritsabe ntchito dzina la Chadwick akupanga ndalama mu zinthu zosiyana siyana ma project osiyana siyana nkumapanga ma decisions okhudza Chad, dzina la Chadwick chani chani and yet osachitanso consult makolo ake a Chadwick uja chani nde amutengera ku court kuti one apereke ndalama zomwe akuyenera kupereka abweze asonyeze aonetse ma accounts achina chilichonse chokhudza Chadwick kunena kuti wapanga ndalama zingati so far ndipo ndalama zonse zigawidwa chimodzimodzi mmene amayenera kugawira ndalama zinazo zonse aonetse ma accounts china chilichonse kuti chikuyenda bwanji komanso amuchotse asakhale decision maker nde nkhaniyo ili ku khoti anthu amangoona ngati kuli mtendere koma ayi ndithu mapokopoko update chabe zikomo kwambiri